ndị ichie anyị ekele unu atụrụkpa otulu ọ sị nwa diọkpara onye mbụ nwa diọkpara a na-ekwu maka ya onye nwa diọkpara na ịmara ihe gbasara anọ ọfụma imebe oyibo ọ sị gị mee gịnị imebe oyibo na ngwa ya na ndụ ya nọ. ose atụrụkpa atụrụkpa akwụ ọ sị m onye oyibo akwụ ọkara na ndị ogbuefi ọkara ose ọ sị na ndị ogbuefi na-aka unu nsị na ya bụ obi Ya ndị- ya ndị ichie. Ọlụfa afịa. na iwe ndụkwafa n'obi aka atụrụkpa atụrụkpa ọ sị fa wee na-apụrụ unu uche Mana ndụndụ, mgbe ọ- ọ sị na a malụ ife enwe echi ofu akwụ bụ arọ bi n'agụ efugo mmụọ nnọọ bịa akwụ aka ọ sị na amala maka ya bụ mmụọ unu edebe ude na aka obutebe anyị jite akwa sị na ebe a na-agwa m na ọnwa akwari ọmụmụ da ebe afọ nya ife a ngwa gwuo ugwu egwu aka akwụ ya na ndị ichie ọ sị na unu mara fa ife efe olu na oyi na ofe obutebe a na afọ mana ndụ ya adị na otulu abalị ọ sị na ilu ọma ka njuna ji aga n'ogwu ọbala ete ebe ife mme ete na abụ ọ sị na fa na-adakwa n'ụlọ ibita ete otulu obe ọjị ọ sị na ọ na-abụ unu gọsịalụ fa ọjị fa gbaa unu ụta dutara fa nọrọ mma eziokwu ogoli obi a na-ejide mmadụ obi ete ete agarị agarị oge ọ sị na fa njem ụmụazị ma okenye o nwere ndị fa na-emecha ma ọya afọ ghọta mana ngwa baba na udo na fa ya adị a na-etiso mkpu aka atụrụkpa ndị ichie atụrụkpa obi ọ sị na unu malụfụ na-emebe oyibo obi oturu na-enwebe ụfa jee ndozie obi unu ka unu mee gịnị ka unu nwebe ụfa ka ife ọma batawa obi a mgbe ife jikọọ unu Mm. mana ọ nọ na ọ nọ na ndụ ndụ nọ obi ose ose ururu ọ sị na unu mụ ya anị ya na unu ada eche ya bụ wee gbaa mmadụ ụchụ nsogbu dịzie eziokwu ogori ose ose ururu ọ sị na nwee ndị fa na-akụcha ma n'isi dara aka isi ọwụwa olu ogori na-eme mmadụ ọdeta ọdịna nye onye bi n'ikata ka ọ ya ọdakwa ya agbụghị otu ọdọ owu a ọ sị ma na unu enwechi ọ sị na-edochasị onye ọbụla n'uju ma ọkpọ onye aka n'ibi onye kilie ka ọ walite edowekwa ya ebe ọ dọ ete agarị mgbakasị arụ agarị ogbute a na-egbochiri unu mgbugbo ife ọma chọ ibe seta etu ogbute si ji eshi akwa na ebe a na-ekwu mbụ akwa na-atọ ka ha eji eshido ka ife dị mma ụdị ogori ogori ọha si na enu ọya akwa nyanya n'ọbụ ebe ebe akụba mmadụ ọya aghara aghara agali ọra nseke agali odi ọ sị mana okwu unu esi ike na na ndụ unu ya atọ ya asị dị edokwaba n'obi nọ ifu na ụba m ogori odi bụ njide odi na-abụ ọ sị mgbuchi na nkwachi ọdụmma akwụ odi ọ sị na olu m ndị ebe ahụ akwa olu ọ sị m ume na iyi a na-ejide mmadụ na-amụ mmadụ ụtọ ọkala ose unu nọkata unu asị na ọ wụ ọgwụ na-egbu ya emekata emekata onye ọ na-agabi ọrụ ọ sị unu gee ntị ọra ọkala ọkala otule ọ sị na ife a na-agwa unu mgbe eziokwu pụtara ife unu jere na ndị unu na fa na-ekwu ajọ okwu ebe unu na na-eje gbocha ya bụ obi ma ude adị na tupu ihu nna si ji emebe ọjị ka unu dịrị nnekwu ọ sị na-egbuchi ụzọ egbuchi na-eyi mmadụ sọ egwu ọ sị na o nwee nne nwaanyị nọ n'obi ya nye ya bụ e- egwu a na-agwa unu ọ sị na ọ na-eyikwu mmadụ egwu eziokwu ọ sị ọkala kara na ọ nwere mgbe unu na-aga aghọta na mmadụ dị na ọ nwere ihe a na-egosibe unu ya dịka ka na ofu ọ sị ga-enube nkwụ maka ya ka afụfụ na n'ọfa ndebe na ọnọdụ afụfụ fụ tidi ya kara abụ ya si ga-ekwu maka ya ọfụ amanye ka ị na-eme gị ogoli ululu ọ sị ka a wụcha ululu ofu ọ sị ka validube n'afọ ofu agali si dị emebe anụ agali obodo ka a tọrapụ ụmụazị ọ sị na fane ọ bụrụ na ya abịa na ngwuru o nwee ife ego ego ọ nọ ọ sị m agali odi okwu ya esi unu ike na ala kenekwanụ ndị ikwu nne unu. ndị ikwu nne unu na-agbakwara unu ọgụ